Foli ani tanuni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sen telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na arabadon février kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ, jamanakuntigi ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye a ka conseiller spécial ye Monsieur Agibu Danbele ale ye donbolo dɔ di n'o ye balo dɔw ye O balo ninnu taara ka di muso cɛsabatɔw de ma ani maa minnu bɛ yen nɔ n'olu banana kɛlɛdagaw la awa ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ eh, Bamakɔ dugu kɔnɔna na ani eh, Kati ma. Nin dabalo ninnu bɛ kɛ sababu ye ka maaw de dɛmɛ minnu bɛ yen nɔ n'u u somɔgɔw u tora kɛlɛyɔrɔw la walima ni minnu joginna halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye an ka eh, wasaden minnu bɛ yen nɔ n'o ye furancɛrɔ fanga wasadenw ye ni o ye cnt mɔgɔw ye awa a jirala k'a fɔ an ka eh, ɲɔgɔnye soba min bɛ yen n'o ye centre international de conférence de bamako ye a so min bɛ yen n'o ye ban salle de banquet ye awa a jirala k'a fɔ ko cnt maa dɔw bɛ yen awa jɔnjɔn sɛbɛn taara ka di olu ma a u ka eh, faso baara kama nin dira ayiwa cnt yɛrɛ eh, ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye général de corps d'armée maliki jaw ye awa k'a da ninnu disi la k'a yir'u la k'a fɔ ko waleɲuman dɔn de don ka ɲɛsin u ma u ye baara min kɛ eh, faso kɔnɔna na ka ɲɛsin ayiwa u yɛrɛ u yɛrɛ ka baara ma Lajɛ dɔ dayɛlɛla kunungo lajɛ min ni a tako naaninan don an b'a fɔ min ma ko quatrième session minisiriso tɔgɔ la min ɲɛsinnen bɛ eh, sirabako ani an ka bolifɛnko baaraw bɛɛ lajɛlen ma an b'a yira aw la k'a fɔ u ka nin lajɛ min filɛ nin ye n'o ye comité de pilotage ye a bɛ ɲɛsin fɛn jumɛn ma eh, o de ye ka bɔ bamakɔ ka taa eh, zancɛbugu ka bɔ zancɛbugu ka taa donjali fo ka taga se san pedro côte d'ivoire jamana kan Ayiwa o siraw taama bɛ se ka nɔgɔya o kan cogoya min na ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ walasa ka se ka o taamaw bɛɛ lajɛlen ayiwa kow nɔgɔya an b'a jira aw la k'a fɔ lajɛ in kun bɛ o de kan. Kalan dɔw bilala sen kan min bɛ tali kɛ sifinnaka maa kɛmɛ duuru ɲɔgɔn na minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka kunnafonidi kalan kɛ ani kunnafonidi baaraw bɛ kɛ cogoya min na ayiwa a baaraw ninnu donna kunungo arabadon Février kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Gawo ale marabolo kɔnɔna na. Nin ayiwa porogaramu min bilalen filɛ nin ye sen kan, a bɛ ɲɛsin sifinnaka kɛmɛ duuru de ma minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka kunnafonidi kalan kɛ ka kɛ maa jolen ye a baara la. Nin wagati in na, an b'an kun da kɔkan kibaruyaw kan Iran jamana kan, u ka jamanadenw ye, ayiwa min ye san kunbɛn dɔ ɲɛnajɛ kɛ n'o bɛ tali kɛ san bi naani ani wolonwula Iran jamana filɛ nin ye ka min ye yɛrɛmahɔrɔnya de boloda o kɛra ni kɛlɛw de ye ɔ Iran jamana bɛ nin ɲɛnamaya san o san février kalo tile tan ni kelen ɲinan ta in ɲɛnamayara kunungo arabadonya in na Février kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Iran jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔra de sa walasa alisilamɛ jamana min filɛ nin ye u ye e, wulikajɔ min kɛ ani ka e, muguci e, fari min da e, walasa u bɛ se ka kɛ yɛrɛmahɔrɔnya ye cogoya min na u y'a tako bi naani ni wolonwulanan o de boloda nin don in na burkina fasokaw fɛ yen nɔ cakɛda min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Konasur ale ye kamiyɔn bi wɔɔrɔ ani naani ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɛmɛ la dɛmɛ min n'a kundama bɛ taa se e, miliyari duuru o n'a kunkanfɛn ma walasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ e, cogoya min na minisiri ɲɛmaa ni awa o ye Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ye ale ye i k'a dɔn nin minɛn kofɔlen ninnu di baarakɛminɛn minisiriso ma min ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn du ani ɲɔgɔndɛmɛ baaraw bɛɛ lajɛlen ma, a k'a di Konasur cakɛda ma. An b'a yira aw la k'a fɔ Konasur cakɛda min filɛ nin ye, ale de ye i k'a dɔn cakɛda ye, awa, fɛn o fɛn ni o ye kojuguba ye, awa, kɛnɛya ta fanfɛla la, wali kelen fɛn o fɛn ni o ye girinkajɔko ye kɛnɛya ta fanfɛla la, Konasur de ka wulikajɔ bɛnnen bɛ olu bɛɛ lajɛlen kunbɛnni ma. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni banni kibaruyaw ye Sɛnɛgali jamana kan, u ka journaliste min bɛ yen nɔ, ni o ye Georges Diop ye, a yirala k'a fɔ ale ka sɔgɔmada kunnafonidiw kɔfɛ, sept heures quarante waatiw la, ale kɔni fatura. An bɛ duwawu don kɛ Ala ka hinɛ a la, ka a dayɔrɔ sumaya. nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la